television ttv times 360 malawi pamenepo ndi pa facebook page komanso pa times radio tafikanso ndi programu ina ya times exclusive programu ya times exclusive ndi programu imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa malawi programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku rainbow paints ndipo dzina langa ndine wonder msiska

Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, firm and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. kupitirira ndi pulogalamu yathu kuchokera kuno ku mchinji ndati tsopano tikuoneseni alendo athu mpulogalamu yathu ya lero alendo athu mpulogalamu ya lero ndi bambo simbi ashani phiri Ndakulandiranitu bwana Phiri. zikomo kwambiri Tithokoze choyamba kuti titapempha kuti ticheze nanu mwativomera. zikomo Yakhala sabata yocheza kwambiri ndi anthu komanso zochitika zambiri. inde eya Nde kuyamba kwathu ndikufuna ndinene kuti Khato Civils is a black owned African values driven design and construction company committed to contributing towards infrastructure development in the African continent. truly Mukutanthauza chani pamene palembedwa zamphamvu zokuonesa kuti anthu okudafe tikufuna kuti titukule ziko lathu kapena tinene kuti continent yathu ya Africa? It's very ndi ndikofunikira ndi kuti zonse zinthu zikukhala zikugwiridwa ntchito eh, zintchito zikugwiridwa ndi azungu amwenye ma Chinese ife tili pakale ndi akutimangira nyumba zopanda pake misewu yopanda pake nkumalira nde kumati ayo anthu akuda sadziwa kudzi oga- kuchita organize zinthu so i think khato civils yabwera mu market ya construction and engineering kuonetsa kuti munthu wakuda akhoza ku- og- u- kugwira ntchito imeneyiyo nkukhala ndi kampani yogwira zinthu ntchito zintchito zosiyanasiyana zooneka ndipo zolimba tsono tu- ili wanthu okuda kwambiri tikhoza kumubweza- kumubweretsa mzungu adzagwireko ntchito koma akhale ogwira ntchito ndi kukumvani mukuyankhula chonchi because sikoyamba ndimakumvani zikutheka kuti munthu wokuda uja wafika pokuti anthu akumkhulupirira kapena kusiyana kwa khungube lidakali vuto kuti anthu amaona ngati kapena wina wa li- khungu lina wake amaziwa zinthu kuposa wina wa khungu loderako Mu- pamenepo ndiye funso lenileni Ah, Pali ambili aluvomela kuti wanthu akuda akhoza kugwila ntchito, pali ambiliso alukana. Nkhala aluona, nkhale munthu oti aluona kuti aah uyu ngodziwadi ntchito ngwakuda koma ngodziwa. Koma kuti iweyo ndiwe wakuda basi ndimavuto. Ndiye utukwanijwa, unyodola. zambiri tsono koma umakhala ulimba nkumaonetsa kuti ineyo ndili ndi chidwi choti eh, ndichita ntchito imene mkandipatsa koma ntchito zambiri zimatidutsa ndikuti okuti ayi njofunika ozungu oku- oku- or ku ulaya kumeneko eh, or kwawo kwazungu or ku, ku, ku ma arab countries or ku, ku, ku china but ndiye mavuto tili nawo kwambirimbiri ndi amenewo koma z- z- mpofunika kuti anthu ambiri makampani ofanana ndi Khato achuluke kuti iwo anthu ambiri awaone osati ingokhala Khato yokha ndikhala ngati ndinali eh, a, f- a, a freak storm kuti dango- zangochitika ngati ngozi nde, nde mukuoneka kuti mubooleza kwambiri kuliyenda uku- uku- uku- uje ku south africa Ehe. zivuta bwanji kuti mubwere ku chi- chi- chikampani chachikulu ngati chiKhato chija chikhale ku malawi kuno chizichita ma investment kunoko ku malawi kunoko kusiyana ndi kuti muzikhala uku chifukwa kuti mwina kumeneko uku adakuvomerani msanga I- you know uh, anthu aku uh, uh, aku south africa ukakhala kuti uligwira ntchito amakuvomera mwamsanga ngati kusiyana ndi maiko ena a- akwathu kuno monga ineyo ndine nzika ndithu yakuno monga mumadziwa kuti bambo anga ngokuno ndakulira kuno koma ayi ndithu kuti ndipeze ntchito wayamba kuti ayi uyu ngwa ngwa Malawi Congress Party. Kodi inu ndi wa Malawi Congress Party? Ine ndilibe chipani and uh, I, uh, sindinaloweko Malawi Congress Party, sindinaloweko chipani china chilichonse. and sindingadz sindidzalowa ndi chipani china chilichonse I ndimangodziwa kuti anthu aku Malawi ndikamaona inu sindidziwa kuti inuyo ndinu a chipani chiti or chipani chakuti nkhale mu Johannesburg you know my friends amachoka ab- a- anzanga ndi anthu aku a- a- amu ANC ena ena aku mu UD eh, b- b- EFF onse timalankhulana nawo onse ndilibe u- chisankho ine ndi i think nkhani inaso ndi imeneyo chifukwa cha mmene mmachitira zinthu anthu ena akhala akumanena kuti inu ndi mmodzi mwa anthu amene mukupereka ndalama ku zipani zosiyanasiyana Ah, mokuti pano kwabwera lamulo lokuti zipani zizitchula kumene kuchokera ndalama zawo azitchulatu kuti Ine pa- ine- ine a Simbi Phiri ndipe- apereka ndalama ine nkapereka ok- okatchule palibenso chif- ine sindibisayi Mu- mumapereka chifukwa chani anthu ena amaona ngati kuti mumapereka zimenezi ncholinga chokuti mwina kuzakhale ma favors Ma- kutsogoloko ndakhala ndikuwapatsa anthu nda- ma- ma- ma mp ndalama kuti akachite compete mma constituency awo ndiyiti ntchito imene adandipatsa kuno ku Malawi Tandiuzani ndapezako iti? nanga si ati mp level mwina njovutirako koma mukamapereka ati party level yokuti Ah, party- chakapanga party level- chakapanga form Party government level sindipereka party level. Ndimapatsa uh, ma anthu akufuna kukachita compete pa constituent level. Amabwera as an individual. Ndiponso ena amabwera kuti so mufuna mukazichitanji ndalama kuti ati uchita tikabole zitsime. Akateroko ndimati okay ndibweretsereni ma invoice a zitsime and I ndifuna ndizione zitsimezo ndi mumaboladi kwambiri so what is interest yanu ndi chani mukamapanga funding ngati anthu amene aja? anthu amenewa tikathandiza ndi munthu wabwera ah, inuyo panopo munena kuti amwenye atenga uh, economy so nefeyo tikapanda wathandiza anthu athu andale awa amwenye atenga ndiye mkateroko inuyo mwayankhulanso mwati ayi amwenye utitengera zinthu ndi kuti ah, authandizidwa ndi amwenyewo sono ife timangowathandiza tidziwa kuti ndi, ndi ntchito zomwe satipatsa koma achoke komwenyeko chifukwa chani ukhala kudana nawo kuti poti awa ndi omwenye no mo- monga muoneramo amaba ndalama utenga ndalama utulutsa kunja uchititsa dziko kuti likhale bankrupt Ayi, sindidana ndi mmwenye ni ayi koma ungoti mmwenye wa- amwenye akubawa Ayi. Sono tikumaziwa kuti anthu ena akutibera ndalama Yeah. koma tikupezeka kuti mwina tikupitirirabe kupanga ntchito ndi anthu amene wawa nkumanena pansipa kuti ati kulimbana ndi ziphuphu katangale mmene inu mukuona kuti misewu ina mdziko muno Yeah. si yabwino chifukwa chokuti nzakatangale Kwambiri. inu bwanji simukubwera kuti muzakonze zinthu zimenezi munene kuti ine siwakatangale ndikhoza kubwera kukonza dziko lathu lino ndi chi kampani chachikulu zuvuta pati a Simbi Chovuta nkuti tikachita bid pa ntchitoyo, alu- ah, amene ama- amabweretsa kumene amakakongola ndalama amawauziratu amauza boma kuti tikakupatsani ndalama izi kampaniyi ndiye imene ikagwire ntchito Muka- tikakupatsani ndalama kuti mwakongola mwapita kukakongola ndalama or kuti ndalama izizi tikupat tikukongozani koma inuyo mutenge iyi company ndiye pomabwera ndalama zija zikubweranso ndi contract. inu samakusankhani chifukwa chani as big as you are Oh, nanga si ndalama zuchoka amabwereka ndalama amakabwereka ndalama kwa aloya or kuti apita ku ma- ku india ku china ma china aja amabwera ndi eh, ndalama za ku china zikubwera ndi makampani yake Inu simunachitepo chidwi kufuna kupanga kupanga find out kuti ifeyo ndi kampani yayikulu tudziwa chimene tikuchita Yeah. nchifukwa chani ntchito zinazi sitikulandira kuti tizipanga pamene tili ndi kuthekera pa nthawi zambiri akhala umakamba kuti anthu alibe kuthekera that's why kuli lamulo lija lokuti 6040 Yeah. kukhale chikampani chakunja Yeah. chigwire 60 Yeah. malawi atenge 40 in value and in work Yeah. zimene anthu ena akunena kuti kodi tikamapanga choncho makampani a malawi azakula Um, mwina ichocho nchabwino kuti ziyambeko nanga samati alibe experience yomanga ma bridge akuluakulu or misewu yaitali tsono amati okay tiye tikupatse 40 iwe utenge 60 mwina pakapita zaka zitatu amene amatenga 40 uja 40 uja tsopano azampatsa yonse tsono it's eh, ndi mpoyambira it's a beginning so let's let's accept that it's a, it's a start So tione kuti nkuja okakamizira chani kuti mukamatipatsa ife eh, ntchito muno mmalawi kuti tikhoza kuwauza kuti tidamanga uwo msewu uwonso tidamanga uwonso tidamanga tsono tipatseni uwu padakali pano muli ndi kampani yanu yokhazikika ku south africa Yeah. imene ikuchita zinthu kumeneko ndithu kodi ku malawi kunoko simufuna mutagwirako ntchito zikulukulu u dont want to invest in malawi mumatengako ngati mwina kwa holiday basi ubwera uzapanga madansi kenaka ubwereranso ku ntchito ku south africa ah ndachita invest kwambiri muno ndili ndi mundatu pano or let me say i've got a farm here

okay so apart from um, investment ya chakudyayi yeah mwina ndi nyumba zina zimene tinaziona mulilongwemu kunonso kufamu kunoko yeah tikumati tikaona zimene zikuchitika ku south africa ndi khatho nkumati ah, sitikukhutisidwa atu kuti bwanji simukubwera kuzagwira ntchito kumalawi kunoko kuti head office ikhale kumalawi kuno south africa idatipatsa ntchito zambiri more than ah, nda- ndagwira ntchito zokwanira more than 100 over 100 jobs appointed and compre- completion certificate over 100 jobs plenty so it's befitting that i invest there munomo ndikangoyamba ndi salima lilongwe water project ikati ayamba muona nanunso I- iyamba liti kodi mene um, pali anthu amachita zinthu zosewerasewera ku finance ministry particularly Atani? ama- amasewerasewera ukhala ngati ufuna ufuna uthawa okuti khatho ndiye nelo ndiyeno pita uka ukabweleka ndalama. Tsono kuganiza kwina anthu akuti inuyo ndi amene munakhala ngati kuti mudabweretsa ganizo limeneli kuti kodi mavuto tikupezana nawo a madzi mu Lilongwe mu sitingamapope madzi pa, pa, pa, pa ujeni pa pasalima apa Ehe. ndi chifukwa cha chimenecho anthu ena amene akuti okay inu ngati mukhulupirira kuti iyi ndi viable business kodi panokha si mungawapope madzi aja wabweretsa mu Lilongwe nkumakagulitsa mwina ku Lilongwe Water Board kuti Lilongwe Water Board tikhoza kugulitsa

I can, ah, easy. You see, but you, uh, the- Lilongwe must first sign an agreement with us that where w- because the, the bank won't give me money to build there, not knowing how where will the water go. What if somebody says I don't need your water? akumati m- mmene anapangira advertise mmene mukuneneramo Yeah. kuti anali kuti boma likakongola ndalama kuti inuyo kenaka mugwire ntchito ija akumati chikukanika ndi pati po inuyo mukamakamba nawo chifukwa zimene titha kumalemba ndikunenazo kuti zinthu zonse zidali zitatha eh, the previous eh, government had said let's start atafika apaja nkudzangoti no uyu ngu- a- apititsa ndalama ku malawi congress party Nku- nku- nkuyimitsa ntchito abruptly nde zidadzativuta kwambiri it cost me a lot of millions chifukwa chani ama- Cosme. chifukwa chani amaganiza kuti mupitisa ndalama ku- what, Ah, what nanga is it that si- people see zimene pa inu ndi Malawi congress pati Nanga mwina si- zija timaona president nanga- amazavina ku pati ya no, madamu no, no, no, no. Uh, uh, President Chakwera has been my friend even before he was president. I have met

Ndiye anthu amaona ngati kuti mmene mwaneneramu kuti mwina zikhomo zimene mmakumana nazo ndi boma lapita lija poti anthu amakuonani ngati ndinu a mcp awawa abwera a mcp wa ndi anzawo 8 wa Yeah. amene apanga tonse Yeah. zikhala no zosavuta kuti inuyo mupange ntchito ija zikuvuta pati ndinenazo kuti eh, be- be- kumakhala ngati kuti eh, ukudziwa chakwera ndiye kuti zinthu zonse ziyenda bwino koma si mmene boma limayendera kumafunika anthu oyendetsa bomalo amuchite advise chakwera mwa njira yo yo yo yo yo yolondolozeka bwino kuti mu- iyi ntchito iyi ichitike mwa msanga zinthu zake zikhale easy easy easy wanthu otewo palibe tsono um, I,

akumakhala jenkha kuti kodi tiduse njira imeneyi mwina chitha kutiphulikira chinthuchi. Aaa kumangokhala ku kukhala munhu wosaganiza mwamsanga kuti munhu woti kungoti duu kuti u uchoke pa fundo iyi ukafika pa fundo iyi ufuna 20 days so wanhu wake very slow people and uh, Ma, you ma can, pentium 1 atamakhala makompyuta eh? Kuti- kuti process- pamenepo ndiye mwanena ndithu ndi ma pentium 1 di amenewo koma si za za masiku ano ziayi so no wanhu ake very very slow and uh, and, uh, and uh, I just I don't know how the, these people like this can take the country forward. ndimati ndizifunsa pamenepopo kuti tikamaganiza choncho not just on one project ya salimayi koma mwina pa zinthu ziganizo zathu zimene tikupanga pofuna kuyendesa dziko mmene lili nde kuti Tili ndi ulendo wautali. Ulendo umeneu ngwautalidi. Mmene ndu, mmene ndaonera decision making mu government, ayi, you, you can't progress, you can't take one little thing a whole year.

Um, mmene mmachitira business yanu mmene mukunena kuti anthu ena amadziwa even asanasanduke ma president Yeah. komano chifukwa chokuti inuyo muka- muli ndi mwayi wokuti mukacheza ndi anthu amakasanduka osati mwayi ayi sindili mwayi mwatero mwalakwitsa si mwayi ayi i just associate myself with people of a caliber that become leaders chabwino so i can so it's not mine mmasankha mmachita kusankha kuti Yeah, ndi- ndizicheza I ndi know awa this guy yeah, Aku- I akupita think, pena yeah, pacho. I can we can think in the same line I'm I'm successful in my business there's no question about it they are successful in their chosen path of politics

Kodi nkoopsa bwanji kuti anthu amabizinesi ngati inu muzicheza mwina ndi anthu andale chonchi chifukwa chokuti pa mawa anthu amazayamba kumaikokera bizinesi ija kwa anthu andale mwina munthu nkuvulala bizinesi yoti imayenda bwinobwino nkumazati ah kaya ndinaganiziranji kumachezanso ndi anthu andale ataika mchipwirikiti mwa zimene zimachitika mwina ku, ku, kaya ndi zakatangale kaya ndi zoma madilu aboza zimene Yeah, zimachitika yeah, zimenezizi yeah. kenaka bizinesi upezeka kuti ikufa chifukwa choti munthu udacheza ndi anthu andale kapena business unachita associate ndi anthu andale? Well, look, I, I, ndikumva pamenepo koma ndikuwuzeni chonchi, ndale ndi nkhani za chuma zimayenderana How? nchifukwa chake anthu adapita kuka- kukamenyera ufulu kuti ndale zikhale mmanja mwa anhu akuda ndikuti ndalamanso zikhale mmanja mwa anhu akuda padalephera mpakuti ufulu uja utabwera ma ma boma a anthu a a akuno muno mu africa akanika ku ku kutukula ma business anthu akuda pamenepo akanikiratu Nchifukwa yake kwadzala anthu ochoka uko ndi uko kutenga ma business onse muno mu Africa. Tsono kuti ukane kuti sungalankhule ndi munthu wa ndale uzangolankhulana ndi wanthu wena ndiye kuti uchite business iti? Mpovuta kuti business usakhaliretu mwina ndi- kupanda munthu wandale sizingatheke ikakula kufika ngati yanuyi ngakhale ili yaying'ono amfumu chifukwa inuyo mkakhala kuti mugulitsa phwetekele amakutchajani msonkho msonkho uja amakachita zimenezo nanga sumachokera mu parliament kuti ta- takweza msonkho zikakuchitani affect inuyo mwambo uja msonkho ukakupeza kuphwetekere kwakoko ukakupeza kuphwetekereko Tsono sunganene kuti amene ayika mja ndi anthu andale mu parliament iweyo ukati chabwino tsono ifeyo tikufuna kuchita msewo msewo uyenera uchitidwe approve ndi parliament cabinet the the the finance ministry the the the the di director general of finance that is uh, we say secretary to treasury here in malawi you cannot talk to these people you have to know now chinanso chibvuto limene lilipo ndilokuti anthu nthawi zina sitimatha kusiyanisa munthu ndi business yache yeah kuti apa ndikuyankhula ndi bambo simbi phiri yeah. ngati simbi phiri sindikuyankhula ndi chair mwina yeah. wa Khato civil yeah. Uh, civils eh? yeah, yeah. zimatheka bwanji mukamapanga ndi ujeni kuti apa mukungocheza ndi anthu aja yeah. as a person kapena mm-hmm. mukucheza naye ngati chair wa kampani yanu ndi cholinga cha madilo amene afuna kuchitika pamenepopo mpamene anthu amasiyanisa no no no no Mudziwa, eh, ine ndikakhala kuti ndikuka, eh, tapeza ntchito mu, mu, eh, let's say Ministry of Agriculture, we are doing irrigation for them. Akang, ndikangowina tender, one,

tikagwi- ti- tikazolowerana tikhoza kumwa mowa limodzi chabwino nkumanena kuti ah no ine eh, I'm, I'm studying eh, eh, this subject I, I'm doing this no eh, I want to teach at University of Malawi when I retire I want- ndiye pamene pali kuti ah okay so what's your interest mwayambodziwana ndimenezo zinthu zimakhalira mawa basi tikawayitana kuti ah mwana alukwatiratu ine kunyumba bwerani asanduka anzanu ndi mzanga tsopano Kuchoka ku ntchito, kuchoka ku ntchito zafikano ku ukafika chinzako pa- pa chinzake. chinzako now ngati dziko tingatani ndi cholinga chokuti tilitakase tiyambe kuona zitukuko chifukwa nthawi zonsetu tikumakhala mpakana wapampando wa mayiko osauka nkumatipasa ndithu unyakwawa kuti inu sono ndinu anyakwawa a anthu osauka muganiza kuti pakumativuta ndi patipo kuti tikagwira pamenepapa tipange spark kuti sopano tabvundumula zinthu dziko lathu layamba kutukuka kaya ndi infrastructure development kaya any kind of development that as a country we want padakali pano Ah, nde funso lalikulu limene eh, cha- chiyambi chotukula dziko ndi kudziwa kuti dzikolo kuti lipeze ndalama lili ndi chani

hotels 6 star hotels and then kuti anthu obwera udza eh, udzapumula pa zi- pa ntchito zawo zotopa nazo kolili they can pay up to 200,000 rands per night tangosiya kuti kuzingomangidwa aliyense amene wayimvera mwapita inu ku Salima onani mmene walumangira amene kuja ndani angachoke ku Johannesburg kubwera ukas- uka- kukakhala ku lake balaya

limani pang'ono we have enough mess limani mbewu zina this is the way people who have uh, uh, agricultural countries like denmark denmark is an agricultural but look where they are and ife timanena kuti malawi is an agricultural based economy koma tikuona zimene tikuchitazo no we are not organized i think in the beginning during uh,

can we replace that uh, supplier akamasankha azisogoleri owalangizawo kuti azalangiza atakupezani kuti bambo Simbi Phiri tufuna mukhale mulangizi kaya wansogoleri kuti zimene mundiuza apazi muzinena mkhutu mwa nsogoleri ndinokonzeka kuthandiza eh, eh, kuti I actually do

Ayi, a mkulu wa acb wakale bambo Kondowe ku Khato uku, zimene anthu ena amafunsa kuti chifukwa chani munapanga zimenezi, idali kodi njira imodzi yokha ngati kuwathokozera kuti mwina adakuchitani bwino munthawi yokuti amagwira ntchito kumene kujaku anthu kuganiza kuti kapena kudali chipwirikiti china chake chokuti chimachitika mufuna kuti azikusinani khutu pafupi? Chifukwa chani munaganiza zokhala ndi bambo Kondowe ku ntchito kwanuko? pa position yawo imene mwina siimafunikanso kukhala ndi munthu wochokera kunja? Mwazimvera kuti inuyo kuti padalibe his that position was uh, uh, uh, uh, general manager policy and, and, and audit in the company. We advertised that post on Time Magazine and Newsweek.

number one number two eh, eh, he- we are a black owned company we want people at management level to reflect that Si- sikasankho yayi kumakhala kuti you are biased Ine- towards No, certain people no, anakhala no, akuchita izizi ndi azungu sitinakaloza zala kuti azungu akulembana azungu No. okhaokha kuluwa ifuku No no ah anhu akuda ambi siambiri am alupeza ntchito zabwino azungu ali ndi mwayi opeza ntchito kwina kulikonse uko angapite anhu okuda kuti mnhu wakuda apeze ntchito mpovutika mpovuta kwambiri kufa kusiyana ndi mzungu sono mzungu sangalire ayi alira bwa Kodi zikusalira? Ah, ah, saja amaja mukuonera times exclusive pano pa times television ttv komanso times 360 malawi facebook page komanso programu iyi ili pa times radio mmene tikucheza ndi bambo simbi phiri amene ndi wapampando wa kampani ija timati khato civils

That is our Facebook page, but the program is also live on your radio times. My guest in today's edition of the program is uh, Mr. Simbi Ashanti Phiri, who is the chairperson of Khato Civils. Welcome back, sir. Thank you. Now, kuti mufike pamene mwafika apa ndiyesa kuti mwakumana nazo zinthu zambiri mwina kulephera kumene mwina pena kufuna kuti basi ndazitaya zinthuzi kuti achinyamata amene akufunaso nawoso atazayamba business nkufika pamene mwafikapa mungalangize chotani poyamba pachiwiri kodi ali ndi mwayi kuti akhoza kuthandizidwa ndi inuyo do you mentor those type of people amene mukuona kuti awa these are brilliant guys with brilliant ideas with the ability to become the next simbi phiri yeah look um, the to, to kuti munthu yambe ndi to business choyambira ndi nzeru school don't underrate school you must be fluent you must understand things in the field you have chosen to work so if you're going to do accounts you must be technically

Thats what it is, you cannot have success without going through obstacles, the more obstacles you move out of the way the more you register success. mmene ndinali m'masukulu osiyanasiyana kumaphunzira zimene timaphunzira zija amazionesa ngati ndi zinthu zophweka ukapita pa ground umakazindikira kuti zimene maphunzira zija is textbook knowledge. ya mbuku zimakhala zophweka bwanji ndi Ndipame- ndipamenepo ndiunenapo kuti Kuti practical anthu knowledge, yes. ambiri practical knowledge Eh, ya. saidziwa ya Ndimabwera ku- amaganiza kuti akalemba mayeso akakhoza Ndi ndiye kuti kaswiri. zonse zayenda sizingatheke ayi kufunika ku- chimene wachiphunziracho ungachichite njifukwa yake muona ine ndilibe degree ya agriculture but izo ndimachita pano Ngakhale ochoka ku Bunda College amene adachita agronomy ya maize crop growing sangandigwire ayi. Apopo nde nkhoza kuchita challenge aliyense ngakhale azungu aku free state Bloemfontein Akaswiri oziwa za zolima awa bwino. adabwera pano kudzaona amadziwiratu kuti koma ya Tsono ife ndife olima ndipo chimanga sitilima mosewera ayi, kulima kwenikweni. Tsono ndiye ndikunenazo kuti ut- umaphunzira practicality, practical, how to use your hands, how to make sure your, your body works quick and also people must be a little urgent. It's too much sluggishness. nimapita nalo funso langa kumenekoko kwa sluggishness konso kuti so anthu kuti mwina kuti ukayambe wekha zikukhala zikuvuta amene adayamba kalewo sakukupasa mpata kuti ukaphunzireko ka practical knowledge izo i am willing to you ask that question kuti Yes. ndu- ndu- Achinyamata. ndipo ndatenga ambiri muona tikangoyamba project ya salima lilongwe water project ino zimene ndikuonetseni pa project imeneyo ndipo pamene dziko likaone kuti nzoonadi ndalama ntchitozi ziyenera kugwiridwa ntchito ndi anthu achimalawi ndipo muona izo tichitire anthu kumeneko makampani a anthu amene ali nawo a construction tatukula tapatsa tizintchito toti achite chitaniko ichi chitaniko ichi chita but akakabwera they will not do things at their pace This is the difficult because I fire very quickly. chabwino sindichedwa ayi munhu kumupatsa ntchito nkumachita zinthu zako ngati ndiwe tsokonombwe ayi sizimene ine ayi umauluka ngati chiwala mafuna za, za mangu za changu changu changu and quality

Mu- mukufuna mutaigwira ntchito mwayamba nokha nkhani imene ntchito imene munati mwapatsidwa Yeah. amalawi ochuluka akutiwonera Yeah. ena okhala mu lilongwe tili, tili ku mchinji kuno Yeah. tadusa lilongwe akhale ndi chiyembekezo kuti ntchito imene ikhoza kugwiridwa nthawi yayitali bwanji kapena ifupi bwanji 18 24 months will be done zaka ziwiri kwenikweniko pamenepo it won't pass mukuchallenger i'm not challenging i know i've been doing these things i do, I do these things very often It's not I, I never my, my company has si- sidachiteko ntchito akati 20 months nkukachita 30 months i've never done that if it's 20 months by 15 i'm done oh, since it's not like, like here in botswana they say 12 months 9 months i was done anthu ena amene akhala amagwira ntchito ku malawi amanena kuti a- adakamanga msewu wabwino koma amalawi ambiri amaba katundu womangira msewu wabwino uja they ended up kumanga misewu yosalimba mukubwera ku malawi kumene anthu ambiri amakhulupirira kuti ogwira ntchito aku malawi amaba akamagwira mma construction site mu mwakonzapo bwanji kuti qualityyo muzachite maintain chifukwa choti dakasi mbiri imene adati kaya malawi ngokuba kangosaba koma adativeka kuti anthu amaba katundu kwambiri imenemo L- eh, ndima ndikuyankhe nzere kuba azungu ndi amene amaba kupyola munthu wakuda ah, ah. azungu I'm telling you at capital anthu akuba amene atibera kwambiri ma millions ndi azungu A- amabata akati kuba amaba ka system ndipo iwe umamuthandiza kuti akubere because they can play with procurement big nde

Aaa enawa amaba mwina wagula njerwa akuti akufuna njerwa 1000 akuti ndikufuna 3000 nde iwe ugula 3000 nde akagulitsa 2000 ina ija ukapusa kuti suli pa site then you don't have good supervision, management and leadership so So- you try and stem, these things are there that's what am saying pract. quality of the construction industry is knowing these pitfalls. If you don't, you can't survive. chabwino mothamangitsana ndi nthawi makampani ena aku malawi ena amene ayesera kuti achiteko ntchito mwina kukhala kumayiko akunja kuphatikiza ku south africa zavuta amapezeka kuti auluka akena kaphe chinsinsi chanu chakhala chotani kuti mu survive all this long and maintain kukhala kampani yodalirika yokhulupirika even kunja kwa dziko Ah, chachikulu nkuti eh, umadziwa ndalama zako ndi ndalama za kampani tsono anthu ambiri amasokoneza ikabwera 25 million rands in the account uzidziwa kuti msonkho ndalama zingati ndalama za anthu antchito nzingati ndalama za anthu ama- zogulira matiri ujeni, zib- zipangizo ndi material o- ogwiritsa ntchito nza kukampani iyenera kugula eh, ma inve- eh, ima- ichita invest mu equipment mndalama zako mwina zokusalazo ndi 1.5 million 2 million uzikhala satisfied ndi zimene zakhalazo osati ukaona 25 kuganiza kuti nja iwe yonseyo ayi umadziwa and discriminate kuti this is not mine this is for the company this is for workers these are for suppliers so masupplier onse kuwapatsa ndalama zawo mwamsanga ndi mokwanira mmene mudagwirizana. Ukateroko dzina lako limapita patsogolo. Ntchito zambiri zina ukangoti wena ukati ayi ine ndapatsidwa ntchito amati bwerani mutithandize because they know you are honest, you are trustworthy, you work with zeal, and you don't convolute uh, accounting and monies. You don't. You know what must be. So your, your, your things are clear, not convoluted. mumati mukamakhala nkuona pamene mwafika apa masomphenya anu ndi otani kuti mufuna mutakafikira pati kuphatikizapo mukamagwira ntchito zanu kandi kusafirikako ndi ku Malawi kuno Ah, inu ah, monga ine ndili munthu woti ndachoka mdzikolo mdzikolo la Malawi ndimaudziwa umphawi ndi sungaleke kugwira ntchito, sungati ndafikapo ayi kuti basi ndatopa sizingatheke ine sindingachite retire I will work ndidzangulekera kuchoka retire uchoka mkhatho mwina in the next 4 years 3 years i've discussed that with the directors that i need to leave cattle so mufuna muzitani muzita za ulimizi i'll no i'll go into medical uh, institutions Tu- I want- tufuna tufuna mining iti kumalawi kuno simunaganizepo kuti Mi- sector imene mi- mutha kuigwa? mining

um, Lusaka and Lubumbashi. ife munaponya chiparty tu cha akazi anu chokuti mwatikalipisa kwambiri m'mabanji- m'manyumba mwa anthu e bwanji ah, musamati namize yayi e munthu ndi khatho ekha basi ife Eh, ife tikumagula keke ya 3000 sitinafike poti tikhoza kuyitanitsa Koffi Olomide akuti akuti tikwana zimayi manyumba muno Ma- munaganiza bwanji bwana Katho kuti muchite chiparty chonse chija mpakana kumayitana achina Koffi Olomide ife kumapepera manyumbamu kuti kodi basi inu muzingotigulira ka ujeni. Pepani si kuchitira dziko or munthu aliyense. Ineyo awa ndi akazi anga I married this lady eh, I met her in, in 91 92 we were eh, married and we've worked together when she came in my life

uh, and like rumba music because I speak Lingala fluently. Yeah. So when the the, the love songs and the, uh, the the that they they sing and compose are some of the best in the world. tinaona mukutchola dansi pamene paja anthu kumagawana kuti munthu wamkulu kuti wakondwa Nkobasi ukondwereradi osati zosewera ayi. so even mkazi ukuti akukwana zaka 50 umafunikabe kumuonesabe you still have to spoil her osati ah basi agogo tatopesana mwa- mwapanga chilichonse Ah, mayi china nchiyani mnzako wamkazi so tu sikuchipinda kokha munthu wamkazi ndi ubwenzi wodziwana umadziwa kuti uyuyo nthawi yoti ndikufa ndi amene a- aka- akandike napkin inu mukayikidwa napkin muli kufa mukamtenga mtsikana woti mwakumana naye dzulo woti sadakudziweni kuti inuyo ndinu mkango nomkazi woti akusamale uli kufa ndiye adaliona kuti koma idali mhongo iyi adaliona amuna timati kwada kwacha you know Mm. kukada kuti dzuwa lalowa ndiye kuti kwacha yambika Nde ameneyo wamkazi amene akukudziwa ulutero ndi akakusamale kwada kwacha kamari dali mhongwe Yes. sona akuona amene paja waonda ulu- tsirizika. Mumadziwa munthu akamafa zimene zimachitika? Mudawaona wanthu ndi mabvuto? Ndi mabvuto tsono kukhala muno kuti sungaitane omayi wako kuti adzakuthandize, sungaitane ochemwali wako kuti adzakuthandize, sungaitane mkazi wa mwana wako kuti akuthandize, nchipongwe. Chifukwa ukangodzichitira pamene paja. funika m- wako wako woti wakuwochoka naye patali ndiye angakumvere chisoni bwino mukapita ku nesi nesi ha, ena amatero kuti andikaitana nesi nesi sangakuthandize fumu ija Sangakuthandize. abwera ndalama kuti amulununga kwambiri ndaisiya ayi sindikwanitsa izi ndino mu- mutamaliza pa temeneja ayi mwakhalano awiriwiri ndi akazanu adati chani chifukwa ife timati kagula keke ija ali ndi maluwa iyi kuthu chithokozo chake sichamasewa naye ndetu ofe kuga- oda- adathokoza kwambiri ndi organization imene tidawachitira ndi kuti we have celebrated her life at uh, half a century at the same time cele- ta- tachita celebrate- tachi- takondwerera kuti eh, ta- takhala nthawi limodzi nthawi za- nthawi yayitali because of that

Nthawi zambiri anthu tikamafunsa funso ili ena amakhumudwa kuti aah mundifunsiranji funso ili komano bambo Phiri mutati mwapita kuli chete mufuna kuti anthu azizakumbukirani zotani? What would you want people to say about you? What would you want people to remember you for kuti aah koma a Phiri? Uh, I want people to remember me that, well, uh, he built that school, he built that hospital,

be known uh, to be remembered that uh, uh, I lived like a human being sindimakhala ngati kuti ineyo ndine dzandekha mmadya ndi anthu ena osakhala ngati dzan- mamdziwa dzandekha Yes. eh, nkhwele mphongo ija sa- mamuna yes. basi ungofuna umadya yokha uthawa wana uthawa wakazi bayi koma udziwa kuti munthu umakhala ndi wanthu umakhala munthu oti alibe chifukwa kukhala kuti munthu alibe sindiye kuti ngosauka ayi. mwina alibe paka mwana sasauka mwana kulibe mwana osauka mwana sangakhale osauka amasauka ndi munthu wamkulu mwana aliyese ali ndi eh, poti akhoza kukula mpaka uzadzipeza inenso ndinalibe zinthu zimene ndili nazozi koma kuchita kugwira ntchito so ndifuna kukumbukiridwa ka- mwa njira imeneyo kuti you know you touch the lives of the people that matter osati kuti eh, eh, umakhala ndi oti ayi amapita ku england awo amakakhala ku america awo amakakhala kuti chifukwa chake am in africa and am working in africa i want to touch the lives of africans chabwino yeah. tupita kumtsiriziro kwenikweni nkutheka kuti pali mawu akukhosi amene mufuna muwayankhule amalawi ochuluka ena ali mdziko muno ena ali kunja akutionera pa times television ena akutionera pa facebook times 360 malawi ena akutimvera pa times radio mungafune kuwasiya ndi mawu otani anthu amenewa Ah, look, Mwa- mwa- muwayang'ane awo I would have to say to Malawians that, you know, Dziko lathu lino lavutika ndi corona kwambiri ndipo there is not much income for the country, revenue collection is low and those that have try and help at home, you see munthu ukakhala kuti watumizako ndalama kumudzi ngakhale ukugwira ntchito ku Lilongwe kwanu nku Nkhoma tumizaniko ka 2000 kwacha.

its not even you, you can't miss it its there but us some of us who can help let us help uh, with what we have and uh, but let's move forward thank you thank you very much pameneponso nde pa mtsiriziro pa programu yathu ya times exclusive ya lero ndithokoze bambo Simbi Phiri chifukwa cholola kuti ticheze nanu mpulogalamu iyi zikomo kwambiri Kufikiranso sabata ya mawa, Chauta akalola, ndikuti pitirirani kuwonera mapulogalamu otsatira pano pa Times Televizioni, TTV. Komano pulogalamu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Komanso ndithokoze David Maseya komanso Henry Chulu amene amaongolera kuti zonse zioneke ndi kumveka mmene zakhaliramo. Dzina langa ndi Wonder Msiska.